Maison des cinéastes du Mali n'o ye sinima dilannaw ka so ye ani muso TV ye ɲɔgɔndanba boloda min tɔgɔ muso ye cogo muso fɛ k'a sɛbɛ k'a kɛ ja ye n'i ye jate minɛ an ka eh, sinimaw kan minnu bɛ bɔ an ka jabaraniw na i bɛ t'a sɔrɔ sinima in tila bɛɛ ye wali sinimaw de ye minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛ kan u ka réalité a n'an ta tɛ kelen donc pour que an ka mɔgɔw an ka se ka u hakilina falen ka to an ka hakilina cogo la an dun ka hakilina ɲuman de donc fo an ni sinima ka to ka baara kɛ An ni maison des cinéastes an y'o de programme boloda nin ye daminɛ dɔrɔn de ye an bɛ to ka baara kɛ musow kan yaasa an b'a kɛ musow kan an b'a kɛ denmisɛnninw kan an b'a kɛ bɛɛ ye an bɛ baara kɛ baara min bɛ faamuya an ka mɔgɔ bɛ faamuya sɔrɔ fɛn min na fɛn min t'an ka réalité ye je crois que hali n'an m'a dabila anw kɔni ka taabolo tɛna k'a ye a ye na
an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ ka nɔbɔ a la k'an ka seko n'an ka dɔnkow waleya k'u kunkɔrɔta walasa maliba bɛ taa ɲɛ ne tɔgɔ kajatu bari ne ye kalanden ye sanfɛ ekɔli la n'u b'a fɔ a ma université ɔ ne ye kandida ye muso tv ani sinimabɔlaw ka so ne ye o kandidati dɔ ye ɲɔgɔndan fɔlɔ min bɛ kɛ documentaire ye i bɛ a lakali muso jɔyɔrɔ ani a nafa mali ka yiriwa ani mali ka taaɲɛ la jɔyɔrɔba de bɛ muso la mali ka mali ka ɲɛtaga kɔnɔna na an b'a daminɛ debini du la muso de ye du kuloma ye ale de b'a janto denw na debini den ma wolo fɔlɔ ale de bi den entretien ni fɛn bɛɛ kɛ ka na se ni muso bɔra du kɔnɔ a bɛna se dugu ma dugu musow de bɛ dugu lataga ɲɛ olu de bɛ jamana lataga ɲɛ donc jɔyɔrɔba de bɛ a la dugu ka ɲɛtaga la
ɲɔgɔndan filanan min bɛ kɛ fiction ye i bɛ a lakali mun na e ɲɛna muso man kan ka minɛ k'a juguya ni ka a nimatɔɔrɔ muso man kan ni nimatɔɔrɔ ye parce que ala yɛrɛ y'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ muso dusu kasi i tɛ taga ɲɛ donc muso ni degun yɛrɛ man kan n'i ye muso degun i a ka ca ala fɛ i bɛ ko min na a tɛ taga ɲɛ wa ni muso fana ye dugawu k'i ye i bɛ ko o ko la a bɛ taga ɲɛ muso ye cogo muso fɛ k'a sɛbɛn k'a kɛ ja ye nafaba de b'a la ne bolo a nafa fɔlɔfɔlɔ ye mun ye a bɛ musow sankɔrɔta a b'a to musow min b'u dusukun na u bɛ se k'o fɔ ani anw denmisɛnnin minnu bɛ ka filimu bɔ bi a bɛ to fana anw bɛ to ka an ka filimuw sɛbɛn an bɛna lakodɔn don n'a nataw la wa o sɛbɛnkun fana ye ka musow ka u jɔyɔrɔ ye min ye dugu kɔnɔ ou bien jamana kɔnɔ k'o yira donc a nafa belebeleba ye ka musow sankɔrɔta ka filimubɔla denmisɛnninw fana dɛmɛ u ka se ka yɛlɛ sanfɛ tuguni aw t'a jira ko musoya ye fɛnba ye ne hakilila ye min ye furu joona kan furu joona man ɲi hakilila ɲuman tɛ parce que n'i furula joona kɔlɔlɔba de b'a la a bɛ se ka ɲɛgɛnɛbɔnbana s'i ma a bɛ se k'a to e yɛrɛ ni bɛ bɔ ou bien den ni bɛ bɔ a bɛ se ka bana caman wɛrɛ las'i ma et puis a bɛ dugu fana dugu fana ka développement latarder muso tv n'o ye musow ka télévision so ye ale de sigilen bɛ ko fɛn fɛn bɛ se ka muso lataa ɲɛfɛ fɛn fɛn bɛ se ka to denbaya bɛ se ka taa ɲɛfɛ muso bɛ se ka nafa sɔrɔ fɛn fɛn la muso bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ fɛn fɛn la muso tv de sigilen bɛ k'ale b'o kɛ ale ka kɛlɛ de y'o ye du bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn muso bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn den bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn cɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn muso tv b'o de la maintenant o ni sinimabɔlaw ka so sinimabɔlaw ka so o ye jumɛn de ye sinimabɔlaw ka so sinimabɔla bɛɛ de y'i yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan technicien b'o la eh, comédien b'o la journaliste b'o la fɛn b'o la ko ka eh, mali bɛ se ka taa ɲɛfɛ sinima na cogo jumɛn mali bɛ se ka yiriwa cogo jumɛn olu de ye ɲɔgɔn ta ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma u ni muso tv ko k'o kɛ ko parce que n'i ye mɔgɔninfin dilan n'i ma a hakili dilan ko fɛn dɔ b'a jɛ donc k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ka musow la nati sinima hukumu kɔnɔ ko jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ musow bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na muso ye cogo muso fɛ k'a sɛbɛn k'a kɛ ja ye ayiwa musow aw t'a jira ko musoya ye fɛnba ye